Inniu déanfaidh muid na mná a cheiliúradh. Ó Véineas do mhná agus ó Mharsa d'fhir, ach fhad is gur ionann dúinn an domhan beag seo mar bhaile, bíodh ionannachas eadrainn mar dhaoine. Ar mhothaigh tú riamh nach ndéarfadh daoine rudaí áirithe leat dá mba rud é gur fear tú? Níl aon fáinne ort go fóill? Níor aistrigh tú do shloinne? Conas a bhraitheann d'fhear chéile faoi sin? Cén aois thú anois? Cad chuige nach bhfuil tú pósta? Tríocha trí. Sé in am agat páiste bheith agat, nach bhfuil? Bí cúramach cén post a fhaigheann tú amach anseo? Ar eagla go bhfuil tú ag iarraidh páiste bheith agat? Ó tháinig tú thar n-ais ag obair, cad mar gheall ar an leanbh bocht?
Bhuel, má tá tú le brístí teanna a chaitheamh agus a dhul amach ag rith leat féin, is cinnte go ndéarfaidh duine éigin rud éigin leat. Tá tú i bhfad níos deise le haoibh gháire. Cá bhfuil d'fhear chéile? Bhfuil sé ag baile babysitting? Bhuel, níor cheart do mhná a bheith amuigh leo féin san oíche i ndiaidh a naoi a chlog cibé.
Tá mná ar lorg ionannais sa láthair oibre le fada anois. agus níl sé againn go fóill. De réir taighde agus suirbhéanna a rinneadh ar na mallaibh, tá céatadán ard de mhná ghairmiúla den tuairim go mbítear ag súil leis go ndéanfaidh siad an obair ghlantóireachta sa láthair oibre, nach dtugtar cluas éisteachta dóibh ag cruinnithe, go dtagann siad go minic faoin fhearcheartú agus go mbíonn fir ar lorg aitheantas as a gcuid smaointe. Ach tá an gnéasachas i ngach gné den saol agus arís is na mná is mó atá thíos leis. Ó ní thuigeann tusa na rudaí seo. Fan go dtagann duine de na lads.
Bhuel, ar ndóighe fuair tú an post sin. Is bean thú. Tá sé faiseanta na postanna móra a thabhairt do na mná na saolta seo. Ó, so tá sibh ag lorg comhionannas do mhná sa cheol traidisiúnta? Níl sibh ach ag lorg gig daoibh féin. Is cuma nach bhfuil tú ar an pá céanna leisean, sure nach bhfuil sé iontach go bhfuil post agat? Sílim go bhfuil tusa giota beag ró-uaillmhianach, nach bhfuil? Bheifeá féin i bhfad níos fearr amuigh sa chistin, ag déanamh na gceapairí. An bhfuil sin maith go leor?
Ná déan dearúd cé chuir san áit 'na bhfuil tú anois.
Agus ansin tá an méid a deirtear linn faoinár gcorp. Ráitis chun muid a mhaslú agus chun ionsaí a dhéanamh ar ár ndínit. Déantar gnéaschiapadh ar mhná agus ar fhir. Ach is mó seans faoi dhó go dtarlóidh sé seo do mhná ná d'fhir. Agus mé óg agus ag obair i beár, d'amharc fear ar mo chíche agus dúirt liom, Beidh pionta bainne agamsa. Oh sure chill out, níl mé ach ag magadh. Easy.
Na rudaí a dhéanfainn ortsa dá mbeinn fiche bliana níos óige. Ach beir greim ort féin, níl ann ach giota craic. Slut.
So Mílena, is tusa an léiritheoir agus is dóigh go mbeidh blowjob de dhíth ar an léiritheoir níos moille, ok? Ná bí chomh precious sin, tá a fhios agam go maith go bhfuil sé uait.
Bitch.
Ná héist le Dara. Tá sise paranoid. Ach no, wise up, níl ann ach banter. Bíonn mná cosúil leatsa i gcónaí, up for it.
Níl sé greannmhar agus níl muid in éineacht ag gáire. Níl sé ceart go leor. Rinneadh iarracht mé a chur síos, ach theip ar na hiarrachtaí sin.
Tá an taoide ag casadh. is níl muid ag dul in aon áit. Ach inniu déanfaidh muid na mná a cheiliúradh. Tá bealach le dul againn chun ionannas ceart a bhaint amach ach tá muid ag dul sa treo ceart agus siúlfaidh muid an bóthar seo le chéile mar daoine a chinnteoidh go mbeidh sochaí níos gile ag mná atá le teacht. Is iomaí dea-rud a deirtear linn chomh maith.
Is breá liom na rudaí a deir tú. Tá tú chomh láidir agus tá mé chomh bródúil asat.
Tá ag éirí go maith leat. Coinnigh ort. Is tusa an duine is cróga eadrainn ar fad. Every night in every way this work gets better. Go gorgeous. Is iontach deas. Tá tú breá ábalta é seo a dhéanamh. Tá mé an-bhródúil asat agus seasfaidh mé leat cibé cad é a tharlaíonn.
Go raibh maith agat as labhairt amach ar son muid uilig.
Dean, breis. Léigh.